Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child amene amangoyima pa chilungamo ndipo ikafika nthawi yoyima pa chilungamo sindiyang'ana mbali ndipo ndimangozuzula wina aliyense kaya ndi wa mboma kaya ndi wa tchalichi kaya ndi wa civil society kaya ndi wa gulu lanji ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamocho kunena kwa ndithe ndithe nanthambwe anazitengera kunena kwa ndithe ndithe ndioneke ndioneke kuti ndine wanzeru anasupula nazo maliro a eni ake nthawi zambiri munthu kufunsa chinthu ngati sukuchidziwa sikumasonyeza kuti ndiwe wosapita ku sukulu kukula mimba sizisonyeza kuti ndiwe wanzeru Nthawi zambiri tiyeni tizifunsa zinthu makamaka ife andale tikapita pa msonkhano tisanayambe kulankhula, mwina pa function tisanayambe kulankhula ngati pali zina ndi zina zimene sitikudziwa za kuderako tizifunsa Winatu wanyula zulo ku Nkhata Bay pomunena president kunena kuti iye ndi malitiri. Hey, hey, kuti ndioneke ndioneke kutoroko pulezidenti Chakwera ndi mmalitiri eti kwa amene amawerenga baibulo komanso amene amadziwa chichewa literature ku sukulu aphunzitsi athu akhulike kapena ansesa amatiuza ife kunena kuti Mawu onena kuti mmaritiri amathandauza munthu amene anafa koma anafa akumenyera ufulu dziko lache. Ndipo tikunena pano mmaritiri sangakhale munthu wamoyo, mmaritiri ni munthu okuti anamwalira. Choncho kumunena president kuti president Chakwera ndi mmaritiri ndi mwano waukulu kwambiri zizangokhalira kuti mwina presidentiyo paja nthawi zonse amanena kuti samaziwa koma kunena kuti bwana kuno kumpoto mwasankhako maministala mwasankhako pakana uh, speaker of parliament inu ndiye kumene onde u malitiri ndi chimodzimodzi kunena kuti iwe malemu wakhala iwe apo iwe ndiwe malemu unasankha sipika wasankhanso um, um, um, ma mp akuti akuti ngati ma ministers minister wakuti minister wakuti iwe ndiwe malitiri iwe womwalira iwe mtembo iwe bwana kuno kumpoto mukumangako misewu mukuziwa kuti zimenezo chifukwa chani ndinu malemu omwalira malitiri kufunsa sikulakwa tateni tikama khala pagulu tiziyamba kaye taona tawerenga kumadziwa kunena kuti izizi ndikunenazi ndizoona kapena izi zikuthandauza mwakuti mwakuti koma ayi ndithu upezanso anthu akuombera m'manja koditu m'malawi munotu anthu ife ndife anthu omvetsa chisonitu chifukwa izizi zinayenera zidzudzulidwe pompaja koma vuto la ife amalawi timalekerera zinthu. Timati tikaona andale timangoona ndalama zawo, timaona ndalama zawo mmene aku, akunjoyera nazo ndi mmene akufuna kuti atipasire. Kayekaye akangoyamba kugawa ndalama, zonse zimene zili zolakwika za munthu zimakhala kuti ndi zabwino. Timangokhala tikuimba m'manja, makamakanso monga mmene likuchitira boma ili. chifukwa ngati kuli boma limene likugawa makobiri molakwika kwambiri ma hand outs amene ngakhale nyumba ya malamulo inachita pass lamulo kuti no hand outs boma lacheso lomweli limene amalimbikiranso ndi omwewanso ali a opposition koma ngati kuli anthu amene akugawa ndalama zodabwisa kumafunsa kuti koma ndalama zimenezi zikuchokera kuti ndipo akuzi, akuzitenga pati mmene makobiri avutira muno m'malawi koma ayi makobiri ndi akugawidwa pano tikunena pano ku mzuzu kunali mademo a mavendazi angowawolako macheyamaniyo ndi akuluakulu ena aliyese 50 miliyoni 50 miliyoni 50 miliyoni kuteroko tikunena pano ma, maujeni awa mavenda amene anakonza mademo awo ku mzuzu alephereka mikangano posepose mikangano kumvetsa chisoni kwambiri ndalama as we talk this morning ndiye kuti magalimoto malole wochuluka akupita m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo kuchitipa ndi ku Kwatiye wina aliyense akutengako mafumu 100 100 patiye wina aliyense ajatu tikunena kuti mafumu amene mswahara wawo samalandira ndipo ndalama imene amati akalandira mwamwayi ndi 10000 inu mukuziwa kuti mafumu ngati kuli munthu amene amakonda kumwa tiyi ndi mfumu amanyam- amachita kunyamukira pa njinga ya moto achite haya njinga ngati alibe apite pa trading center akatuluse chija chikapu chotchedwa jembe chija amuyikiremo mkaka amuyikiremo shuga amupake buledi uja stock wampha- wamphamvu azimwa pamene pajapo zuwa lili ngwa thukuta likutuluka ndipo ngati satuluka thukuta amfumuwo amanena kuti tiyi ameneyi sanapse lero anthu amene ajawo akudandaula aja kuti boma ili likuwazunza akukwera malole ngati mmene amapangira apolisi mmene amazunzikira apolisi awa mayunifomu awo akusuluka ngati nyanchakalawa apolisi awa akuvala zovala zawo nsapato ngati kapena milamba yo- yokuti inauma kale awa apolisi akuzunzikawa awa akumaika ujeni zovala zawo zigambawa akukwera nawonso malole leroli mafumutu ochokera zigawo zonse zakumpoto kukacheza ndi purezidenti komatu palibe amene atakaime ndikunena kuti bwana ife sitilandira ndalama oyi ndipo iziko ili ndi ziko lomvesa chisoni kowopsa kumvesa chisoni ati basi mafumu atakacheze ndi president atseke pakamwa malinga ndi zisankho zikubwerazi basi ati azinena kuti tonse tiye timvotere chakwera koma ndalama ndalama akuluakulu ndalama ndi satana ndipo anthu amakhoza kuphana chifukwa cha ndalama anthu oyendera limodzi bwanawe ndi bwanawe nzache kudana chifukwa cha ndalama mafumu aja alira kwa zaka sikisi aja leroli akukwera malole kunyamukatu kuchokera ku nthalire kumene kulibeko nsewu kunyamuka kuchokera ku rumphi kunyamuka kuchokera ku karonga ali ndi ndodo zawo vapa vapa vapa ulendo ati akacheze ndi pulezidenti adye mipunga kumene koko kumeneko awapase ndalama ma 200,000 aphwekawa mwina awaka apasa ma 5 miliyoni kapena kuti apukute misonzi mafumu azunzika kwambiri chifukwatu ndiye kwa ndalama zaphweka akati choncho ndiye kuti aku, akumenyanso kasona kaya nthawi zanji mwina chakumamawaku kumenyedwanso kasona ngati lero kapena lisali mawa kumenyedwanso kasona ka northern region kuti ana tsopano nawonso kumene ko asangalale alandirenso ma envelope wawo uko ndi achita kuwakonzera mafunso kuti aliyense ati akafunse akafunse ma- tifuna tione mafunso anuwo kuti muka- mukafunsa funso lanji kuopa kupangisidwanso manyazi malinga ndi kaja kamatchedwa ka Namadingo mwana wachabe kwambiri ziko lomvesa chisoni kwambiri ena mwa iwo ndi maziphunzisi amene samamva ndipo ngati kuli nthawi imene chisankho chimasokonekera chimasokonekera ndi maziphunzisi maziphunzisitu awa akudandaulawa amene akumanena kuti salary yawo ndiyochepawa ma ena ma civil servant amene awonjezeredwa mb- ka ndi ka 20% kongonama mu budget imene iyi budget 8 trillion imene angoyipangira sikuti ati ndi yokuti ithandiza ziko bajeti imene ijayo ndi bajeti yokuti afuna angoba makobiri amene ajawo azipangire kampeni maziphunzitsi ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri kungoona 50 mili 50000 kapena 50 eh, 50000 kapena 80000 amasusuka kwambiri maziphunzitsi awa akuzunzana okhaokha monga mmene kuliri ku ku Likoma ku Likoma uku- i mean not likoma but kakoma not likoma inde ku Likomakonso kuli mavuto maziphunzitsi akuzunzikako koma ku Kakoma uku kuwaona a PEA mmene akuzunzira anthu ku Kakoma hmm. Ei, andade mutu kumene koko ku Kakoma ku Chikwawa mmene kuwaona a PEA mmene akuwazunzira anzawo atakhala anagula ati machini okuti azipangira fotokope mapepala kuchita pulinti mapepala Aba- abwana oto akapita kuti akagule zinthu mu Limbe ndi amachita inflate mafigures kungowadzudzula ndiye kuti iweyo ukupangidwa transfer a PEA atu akumeneko kuzunzana okhaokha kodi tu m'malawi munotu palibe munthu wabwinotu amene anganene kuti uyu ndi wabwino ayi akangokhala bwana basi ndiye kuti ntchito yache ndi yozuza anthu kuzuza anthu kapena tatiyeni tipite ku escom kuti kapeza kontendere kumeneko ndiye ii iwalanitu escom escom ndiye ikuzuza anthu koopsa pali anthu ena amene anachosedwa ntchito nthawi ya bingu uh, 8 years now sanalandire ndalama zawo chimene akuziwa ndi kuwapasa mayunisi paja escom amapasana mayunisi anawapasa mayunisi mayunisitu a 8 years koma kuti apase ndalama zawo kumangoti ayi kumangokanirana ayi ine iyi ayi ine sindingapange zimenezo ine nthawi imeneyo kunalibe it is a system Pali anthu ena pakana akumwalira ndithu osalandira ndalama zawo yet khoti linalamula kuti anthuwa apasidwe ndalama zawo. Tikuzunzana koopsa ndipo mmalawi munomo pomafika 2025 September sindiziwa kuti kukhala gule wanji. Panopa nde achipani ambiri ali ndi chiwewe tikunena pano achinyamata ena agawana malo ku chitipiko malo aja timanena aja aku chitipi ku Lilongwe akwa msundoko agawana malo koma boma lili pompo apolisi ali pompo sakuyang'ana china chilichonse pitani ku malawi housing corporation mukayione malawi housing ndipo malawi housing imene inapasidwa mandate kuti izimanga nyumba ncholinga kuti azipeza ndalama aboma kuzera ku housing koma ayi ndithu panopa apita akagawanako nyumba achipani tu amenewo kulusa kuuzidwa ndi ma ministers kunena kuti kungopezeka kuti wina sunalipire mwezi akukulembera eviction letter nthawi yomweyo two days later akulowa ndi wachipani akangokhala kuti iweyonso kuujeniko ogwira ntchito ku malawi housing ko wangolankhula pang'ono kuti bwana koma mmene mukupangira simukuchita bwino nthawi yomweyo akukulembera kalata yokuchosa ntchito malawi housing corporation kumenetu kwafasa katangale kowopsa bolasotu CEO analiko wina wake uja chipatala uja ndiye bola tu zinkayenda koma panopa ndiye yafika worse iyitu ili ni nyumba ku ujeni ku 49 uku nyumba zambirimbiri koma akupindula ni machinese mkati muja muli nyumba zitatu zokha za boma za malawi housing koma zina zonse akupindula ndi ma Chinese. Kupepera kweni kweni ziko lowopa azungu. That is why even nkhani ya ma minerals akubwera muno kumapindula ndi azungu, anyake a ziko sapindula. Ziko lomvesa chisoni kowopsa ziko lino ndi ziko la ife, ziko la ife kaya ndi kulozedwa kaya ndi chani koma ndikufuna ndinene pano kunena kuti Malawi sazatheka. Panopa a chipani cha mcp ali ndi mphamvu zowopsa. ndikati nkhani zamphamvu zoopsa mundimvesetu mose mmadipatimenti mose mmaministries mose ikuphatikiza ku polisi ayikamo wonse achewa okhaokha paja akuzinamiza kuti ati alipo 14 miliyoni kumachita kulemba kuti ifeyo a- a- a- achewa heritage tilipo 14 miliyoni akuluakulu Malidi. Bon Kalindo. The DC. Mwana wooneka ngati ndi wa mwano koma ayi si wa mwano. Ndi wa kachilungamo kamene kamangondipweteka. Muli bwanji a Limpopo kwacha bwanji kumeneko. from Jazza Village tiye pabuka box 76 mulanje Malawi Southern Africa